aw ni sɔgɔma aw ni tile aw ni tuma ka bɛɛ fo bɛɛ bɛ dangara yɔrɔ o yɔrɔ la ka fasoden bɛɛ fo ka maliden bɛɛ fo a kɔnɔna n'a kɛnɛmata an bɛ tuma min na bi an balimakɛ an'an baarakɛɲɔgɔn abudula ɲangi bɔra ka laseli dɔ kɛ tile fila in na k'o ye an ka wuli k'an jɔ ka fara ɲɔgɔn kan ko debout sur les remparts k'a fɔ ko faso mago bɛ a den bɛɛ la ko ni jugu bɔra kɛnɛ ma walima ni a bɛ so kɔnɔ k'an ka wuli k'an jɔ ko k'a kɛlɛ ko faso jɔyɔrɔ o min fɔ o la ka laseli kɛ bɛɛ lajɛlen ma faso den bɛɛ ma min bɛ namu na ani min tɛ namu na fɔcogo dɔ la min bɛ diinɛ na ani min tɛ diinɛ na ɔ bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ ɔ minnu wulima k'u jɔ k'u bɛ dankari jamana na ɔ ni olu ye ɛ jamana jugu kɔkan jugu ɔ olu ɛ dɛmɛbaaw ye dugu kɔnɔ yan ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wahabiya minnu bɛ kuma caman na tile fila in na ani u n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ minnu bɛ yen layisite ko kuma ko ka kɛlɛ ka bɔ yen ɔ k'an ka wuli k'an jɔ ɔ jadisiw ka porte parole de don yan dɔ an b'a bila o de hakilila kɔnɔ ɔ u dɛsɛra ka min sɔrɔ marifa la ɔ u b'a fɛ k'o de minɛ yan dɔ ɔ ni dalakuma ye maa damadɔni ɔ ka jamana den bɛɛ don kunbala na o sababu la o la k'an ka wuli k'an jɔ ɲangi ka weleli don ne yɛrɛ ka weleli don ka fara ɲangi kan ne ye bala jara ye ɔ ka faso den bɛɛ wele ɔ ne ye laada kɔrɔ taama siraba ye fasiw ani bulonda ɔ ka faso den bɛɛ wele ɔ minnu ko k'olu ye silamɛw ye ɔ k'olu tɛ wahabiyaw ye ɔ ko n'a y'a sigi ɔ wahabiyaw ka na an ka jamana minɛ a ka nasibaraw a b'u fili yan a ka kɔlɔsiw a b'u fili yan a ka sɛbɛnw a b'u fili yan mɔriya bɛ dabila ɔ ninnu nakun y'o ye ninnu tɛ maa si fɛ u yɛrɛ dama kɔ o bɛ saudiya ani katari de ka baara la yan wa n'u nana u b'a fɛ k'an faso jɔnya ɔ jɔn don wa u b'a fɛ ka n'an tɔ kɛ jɔn ye o tuma k'an ka wuli k'a fɔ ko an tɛ o la bi an t'o la sini an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka nin miirila jugu ninnu kɛlɛ k'an faso bɔ jɔnya kɔnɔ k'an ka wuli k'an jɔ faso ko ten ko ni jugu y'a kun bɔ kɛnɛ ma walima kɔnɔna k'an ka wuli k'an jɔ o tuma na ka bɛɛ fo ko bɛɛ ni tuma o ye ne ka weleweleka da welewelekan ye ka se jamana den bɛɛ ma denmisɛnnin n'a maakɔrɔ minnu ye miirina in faamu an ka jɛ ka kɛlɛ kɛ aw ni jɔ aw ni tuma ka bɛɛ fo ko